i mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ i mana kɛ sigiyɔrɔ o sigiyɔrɔ mali kɔnɔ mali kɔkan farafinna farajɛla an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn k'a yira aw la nin y'aw ka emisiyɔn sigilen karamɔgɔ lamini daw ka fayida min bɛ kɛ aw ye juma o juma aw balimakɛ n'aw denkɛ fɛ n'o ni sila gawulonjɛ ye ka fara morikɛ yɛrɛ kan n'o ye lamini daw ye an bɛ jɛ ka emisiyɔn in k'aw ye bi bi ta ye sipesiyale ye n'ala sɔnna ma an bɛ segu sido ani balanzando morikɛ yɛrɛ faso la an depilasera an nan'a nɔfɛ a faso la bi ta édition spéciale bi a y'aw tulo kɛrɛmu sigi mɔgɔ minnu ɲɛ bɛ image in na a y'a partager bi ta in nafa bɛna bonya kosɛbɛ parce que fɛn wɛrɛ bɛna d'aw ma bi min ka girin ni kɔrɔlen bɛɛ lajɛlen morikɛ i bɛ foli di kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma fɔlɔ. bon asalaamu aleykum warahmatulahi taala wa barakatuhu. sanni an ka foli di an b'an ka.

fasabaw n'ala sɔnna ma an bɛna don ka fɛn fɔ aw ɲɛna bi a faamuna mun mɔ n'ala ka jɛn ye parce que an yɛrɛ kun nana déplacement na an nana bɔ bakɔrɔw ye ani sigiɲɔgɔnw n'ala sɔnna ma aw yɛrɛ déplace la k'an sɔrɔ yan ɔ mɔgɔ min sɔrɔ i ka so nafa kama ɔ n'i kɔni bɛ nafa dɔn kɔni i ka kan k'o kɛ ala kama ko la n'ala sɔnna ma n'an sigilen émission mandi kan inchallah faamuyali sɔrɔl'o la ni n ma fili n ma ɲinɛ karamɔgɔ lamini daw an b'i faso la segu sido ani balanzando dɔnni dugu segu mɔgɔbaya dugu segu danbe dugu segu bonya dugu segu karama dugu segu lamini daw mhm. an filɛ nin sisan sisan sisan sisan aw yɛrɛ fɛ yen an bɛna émission spéciale kɛ bi ee mais yan'an ka taa yɔrɔ jan n bɛ fɛ i ka fɛn min di fɔlɔ o ye c'est-à-dire kɔmɛrisanw ka niyɔrɔ ye bi n bɛ fɛ an ka emisiyɔn daminɛ ni o ye ani baara yɔrɔw i n'a fɔ dawula ta fan fɛ ani mandiya baara yɔrɔ bɛ se ka yiriwa cogo min walima ne bɛ jago de kɛ ne ka jago fɛn yɛrɛ maa yɛrɛ t'a ɲininkali kɛ a tɛ san yɛrɛ fiyewu lamini daw an bɛna kuma o kan parce que emisiyɔn yɛrɛ tɔgɔ an tɛ ɲinɛ a kɔ dɛ ko lamini daw ka fayida donc émission in base ye fayida de ye minnu bɛ se k'u to u sigiyɔrɔ la lamini daw ala ye dɔnni min d'a ma n'a b'o bɔ a kunkolo kɔnɔ k'a di adamadenw ma u ka se k'u yɛrɛ mago ɲɛ n'a ye émission in sigikun y'o de ka sɔrɔ i ma taa ba fa yɔrɔ wɛrɛ i ma taa sɛ fa i ma taa misi fa yɔrɔ wɛrɛ k'i sigilen t'i ka yɔrɔ la dɔrɔn ka émission in lamɛn dɔrɔn ka se k'i yɛrɛ mago dilan ten ka dugawu kɛ lamini daw ye ani zikiri plus jama bɛɛ lajɛlen inshallah Bon fɛn min ye jama ɲini ko ye an b'a di laturu kan bi k'a di jiri kan k'a di kilisi kan a saba bɛɛ sika kɔni t'o la ayiwa o ma y'a partager dɔnni min kalifa an na a bɛ se sigiyɔrɔma damadamani ma bon dɔw bɛ olu ye suɲɛ kɔnɔw ye toujours n b'o de fɔ mɔgɔ tɛ se ka kɛ karamɔgɔ ɲuman ye k'i ni fɛn dɔ tɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ tɛ se ka kɛ karamɔgɔ ɲuman ye fana k'i i ti ma kɛ ala ɲɛsiranba ye n'o tɛ i ka sanga a bɛ kɛ waatinin ye toujours n b'o de fɔ mɔgɔw ɲɛna a bil'i kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ i nɔfɛ dangadenw tɛ o ye kelen a bil'i kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ i nɔfɛ k'a fɔ k'o fana tɛ se ko dɔ la o tɛ parce que ala ye dɔnni de kɛ suturafɛn ye ko o ko a k'ala kama n'i y'a k'ala kama i bɛ nafa sɔrɔ o la bɔn an bɛna fayida minnu di sisan a bɛ se ka kɛ jiriw la dɔw ka sɔrɔli ka gɛlɛn bɔn n'i m'a sɔrɔ jiri la i b'a sɔrɔ kilisi la o kɔni o ye fiɲɛ foroko de ye ni bɛɛ yɛrɛ bala ka n tɔgɔ k'o ye bi k'a sababu kɛ dɔnni binna kun kan an bɛna yɔrɔ jumɛn de ta bi i kɛla diɲɛ baara o baara kɛbaa ye an bɛna se jitigi alibayaru de ma n'ala ni kira sɔnn'a ma bɔn jitigi alibayaru n'i dun ko k'i b'o ci sisan i bɛ jumɛn de kɛ i bɛ tɔmi fila de kɛ sanfɛ ka fila wɛrɛ kɛ o duguma ka sɔrɔ ka kelen k'o duguma ka sɔrɔ ka laban ni fila ye ale de bɛ wele ko jitigi alibayaru ni dɔw ko ko idirisa ale de ye jitigi ye bɔn ale ye jitigi min ye adamadenya tɛ taa ji kɔ bɔn mɔgɔninfin fana tɛ se ka balo ni ji tɛ an bɛna a di o de kan sisan ni ji yɛrɛ ni dakɔnɔna de ye kabako bɛ nin ko in na i mana kɛ diɲɛ baara o baara kɛbaa ye i sigiyɔrɔ la i jija alibayaru den kelennin ci i k'i ka gɛrɛsigɛ ko d'a kan i ka i da muguru k'a bɔ a kan i ye soma ye o i ye mɔri ye o i ye feerekɛla i mana o kɛ sigiyɔrɔ o sigiyɔrɔ la tile kɔni tɛ bɔ ka bin fiyewu k'ala tɛ nɛɛma dɔ kɛ e ye siga kɔni t'o la a fɔ kelen filanan o bɛ jiri dɔ wele ko sana toujours n ti bɔ sana in kɔnɔ k'a sabu kɛ sana fana ye jiri ye ala ale da de a ka adamadenw mago ɲɛ i mana kɛ jamako fɛn o fɛn na i jija i ka sana ɲɛji ɲini i y'a faamu ni sana ɲɛji ɲini n'i bɛ bɔ kun fitinin kɛ tasuma na i k'i bolo wusu a kan n'i ka gɛrɛsɛgɛ ko ye a ka ca ala fɛ i ti bɔ ten k'i bɛ don ten o bɛ sana na ba furabulu kun ni cɛ minnu sera k'a kɛ kuru saba i mago bɛ dawula min ni bonya min na o kɔfɛ i bɛna jiri jumɛn de fara o kan u b'a fɔ o ma ko suruku ɲɛɲɛ i y'a faamu ani sɛ jolo kabako bɛ nin ko in na dɛ nin kuru fila fila ɲini a bɛ kuru naani bɔ parce que kuluwala toujours an bɛ juma de kɔnɔ an bɛ kumana ni kuluwala hayaw ye arafu la an bɛ kumana hayaw ye jiriw la parce que an yɛrɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛ yen n'an kɔnɔ jɛlen don i y'a faamu ne ni fila fila ɲini sisan sɛ jolo i bɛn'o de fara a kan i y'a faamu n'i ye sɛ jolo fara a kan sisan o bɛ bɛn sadi tɔɔrɔ ko min bɛ e la o banni de fɔtɔ fili ye i y'a faamu sɛ jolo sɛ jolo cogo di sɛ jolo sɛ sen sɔli min bɛ bɔ sɛ wala i bɛ nin jiri fila in sana ani suruku ɲɛɲɛ parce que suruku ɲɛɲɛ bɛ den cogo min na bɛɛ b'a dɔn. e bɛ gɛrɛsɛgɛ mun ɲini ala fɛ dɛ i bɛ nin sɛjulu in de kɛ daga kɔnɔ ka sɔrɔ ka dɔrɔmɛ duuru i kɔni a ka kɛ wari bilenma ye dɔrɔn i y'a faamu ka sɔrɔ ka nin kuru naani d'a kan i ka gɛrɛsɛgɛ ko a ɲini ala fɛ mɔgɔ tɛ se ala de bɛ se i y'a faamu i jija koko kelen pewu i y'a faamu n'i tilala nin koko kelen la sɛjulu in dɛ kan'a fili dɛ nin bila i ka wari mara yɔrɔ la ou bien n'i bɛ bitigi yɔrɔ min na a bila yen ale ni wari bilenmani a wari bilenmani n'i tilal'o la sisan de i bɛ t'o de fili sira kan i ye dɔrɔmɛ duuru sɔrɔ o i ye dɔrɔmɛ fila sɔrɔ o i y'a faamu i ye dɔrɔmɛ kelen yɛrɛ sɔrɔ o i kɔni y'i ko dɔrɔn wari bilenman in ta i ka taa fili sira kan a ka ca ala fɛ wariko dusukasi min b'i la ala b'o b'i la sɛjulu in de y'i ka marata ye so kɔnɔ i y'a faamu lamini y'a dɔn ni mun ye a n'a sera k'a ti mun bɔ a ka se ka mɔgɔw ɲɛ n'i dun y'a kɛ fana cibali de don a ka ca ala fɛ i kɔni t'o kɛ k'i sigi sigiyɔrɔ la k'e ni dusumakasi bɛ bɔ yen i y'a faamu o kɔfɛ n'an bɔra yen sisan an bɛna di jumɛn de kan an bɛna di kilisi binna kun kan feerekɛla ni feerekɛbaliko t'o la hali n'i ti bɔ i jija i ka nin kɛ i y'a faamu i bɛna dɛmɛ ni dɛmɛ dɛmɛ sɔrɔ o la ala kama ko la i k'a dɔn k'a fɔ ko kilisi fana bɛ se ka sɔrɔ di mɔgɔ ma i jɔ k'i tɛgɛ fila ja ala ye i k'a fɔ tu bisimilayi n'i ye muso ye siɲɛ naani n'i ye cɛ ye kun a fɔ siɲɛ saba i k'a fɔ warabilen yɛlɛla jiri sanfɛ a bololankolon a dalankolon a tɛgɛlankolon ne karisa filɛ bi tile kɔnɔ ne bololankolon de don ne tɛgɛlankolon de don ne dalankolon de don yanni ne ka tile ka bin ne tɛgɛ ka fa ne da ka fa ne bolo ka fa nin fɔ siɲɛ wolonwula a don ni cɛ m'i sɔn muso b'i sɔn i kɔni tɛ nin fɔ siɲɛ wolonwula ɛɛ bila ko tile bɛ bin fiyewu mhm. k'ala ti fɛn dɔ d'i ma mun ye hikima ye mhm. siga yɛrɛ kɔni t'o la sɔrɔ binna kun kan kɔni. Mhm, ah. inshallah ni n ma fili faamuyali sɔrɔl'o la an bɛ dugawu kɛ mɔgɔ minnu man'a kɛ yarabi ala k'a jaabi ala k'a jaabi karamɔgɔ lamini daw yɛrɛ da barika ala k'o kɛ kira n'a somɔgɔw kama sɔli ala muhammed morikɛ an bɛ taa ɲɛfɛ sisan nin tun ye kɔmɛrisanw ka niyɔrɔ ye. ne parce que site in yɛrɛ kan mhm. a suilen don mais mhm. kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ kɔ kan mhm. olu b'a sui kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ e faso de la bi e tun bɔra i taara bamakɔ ala y'a kɛ nɔgɔyaw kɛra i nana i faso la mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ bɔ faso la u bɛ taa jamana kɔ kan fɛn ɲini na ala bɛ ko bɛɛ datugu u bolo foyi tɛ ɲɛnabɔ f'a dɔw bɛ tila ka segin ka na u bololankolon a dɔw fatɔlama bɛ na ne b'a fɛ ka fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen di minnu bɔra faso kɔnɔ ka taa fɛn ɲini na u bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min na ka lakana sɔrɔ cogo min na ka segin ka na u faso kɔnɔ i b'o kuma o diyara n ye parce que vocal min bɛ n kunna bɛ a bɛ kɛmɛ bɔ nka yanni ka fayida don o la an bɛ ladilikan de di parce que diɲɛlatigɛ wari ti adamadenya ti dilan ni wari tɛ nka adamaden kana bɔ i faso la ni dalakan dɔ ye dalakan ye jumɛn de ye k'a fɔ sigiɲɔgɔn dɔ de ye nin kɛ n na mɔgɔ dɔ de ye nin kɛ n na ne bɛ taa nafolo ɲini ka na mugu bɔ a la aa n'i y'o kɛ n balimakɛ n'e taara a laban a sama bɛ k'i mɔ dɛ allahu akbar bon o bɛ fɔ bɛɛ ɲɛna sani kana ko dɔ ŋaniya i kɔnɔ k'i b'i jɔɲɔgɔn dɔ jogin n'a sɔrɔ ko kunkan parce que ala ye yɛlɛma masa de ye cɛ o cɛ ni dusukun jɛlen de bɔl'i ka so ka taa taama yɔrɔ la a ka ca ala fɛ ala bi ko dɔ k'i ye quoi y'a faamu o ye kelen fana taama sira la mɔgɔ man ka taa taama sira la ten ne ya émission in kɔnɔ ne b'a fɔ diɲɛ ko o ko i k'a ɲɛɲini ko bɛɛ lankolon tɛ quoi i y'a faamu parce que an bɛ juma kɔnɔna na toujours an bɛna ni suratul ikilasi ye n'i bɛna taa taama yɔrɔ la i jija n'i bɔli i ka so da fɛ i sɛmɛ a ka so da la i ka suratul ikilasi i k'a kalan siɲɛ saba i y'a faamu o kɔfɛ i k'a fɔ lahawula wala kuwata illa bilal azim nin fɔ siɲɛ saba i tɛ t'o taama yɔrɔ la fiyewu k'e bɛna ko mɔgɔ ɲɛ de bɛ jɔ i la k'e ma fɛn sɔrɔ siga kɔni t'o la fiyewu o ye fayida dɔ ye i yɛrɛ siso da ou a ka du donda i taatɔ sɔgɔ i taatɔ a mana kɛ waati o waati i sɛmɛ a ka da la i y'a faamu parce que e bɛna bɔ de ni fɛnko de ye i jigi ka se ka fa parce que i bi sɛmɛni min kɛ da la n'i taara fana e fana bɛ se ka na fɛn kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ bɛ se k'o sɛmɛ na parce que fɛn bɛɛ bɛ démarrer de nɔfɛ ni démarrer ma ɲɛ dɔrɔn finition ti ɲɛ a ti ɲɛ ala ka an sɔn sabali la yarabi ee faamu sɔrɔla o fɛn na an bɛ dugawu kɛ yarabi minnu bɛ tunga na n'a gɛlɛyalen n'u bolo ala k'a nɔgɔya ala k'a nɔgɔya ala k'u ɲuman segin ka na faso kɔnɔ mm. fakɔrɔninw ni bakɔrɔninw yɔrɔ o kɔfɛ fana mm. mɔgɔ minnu bɛ yen i y'a fɔ cogo min na ko tiɲɛlen don u bolo mm-hmm. taa yɔrɔ tɛ yen na yɔrɔ tɛ yen mm-hmm. n'i wulila sɔgɔmada fɛ mm-hmm. yanni i ka kuma mɔgɔ fɛ a ɲininen don de i fɛ yamaruya kɔnɔ i k'i bolo da i disi kan i bɛ mun de fɔ i bolo dalen i disi kan bolo jumɛn don kini bolo de don i b'a fɔ bisimilahi bisimilahi n'i ye cɛ ye siɲɛ saba n'i ye muso ye siɲɛ naani i b'a fɔ e fa duga e fa duga kɔrɔ e ba duga e ba duga kɔrɔ e yɛrɛ duga e yɛrɛ duga kɔrɔ nin fɔ siɲɛ saba ni muso don siɲɛ naani i ka wuli n'i kini kɛrɛ ye i man'o kɛ diɲɛ don o don c'est-à-dire hali n'i bɛ kɔngɔ na ala bɛ mɔgɔ d'i ma min b'i bɔ kɔngɔ na n'a bɛ baara dɔ d'i ma mm. siga mm. kɔni t'o la o ye arafu fana ye minnu bɛ se ka di kɔfɛmɔgɔw ma dɛmɛ dɛmɛ na mm-hmm. o bɛ se k'o yɛrɛ fɛnkɛ n'o ye yanni o ka ɲɛ sɔrɔ mm-hmm. bon nin bɛɛ kɔfɛ fana i jija k'i ka ko ɲɛɲini mm-hmm. parce que adamaden tɔɔrɔko caman bɛ mɔgɔ kan ko ɲɛɲinibaliya b'a kɛ kelen adamaden yɛrɛ ka kɛwale bɛ fɛn dɔ k'i la i jugu tɛ se k'a da i kan toujours a ye émission sigi don nataw la mɔgɔw b'a la ka yamaruya ɲini an fɛ dɛmɛ sira la an ka se ka fɛn kɛ livre ye ou bien k'a kɛ baroda ye bɛɛ bɛ se k'a faamu n'a jogo b'i la i b'a dabila i bɛ lafiya i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ dɔnni ye kelen dɔrɔn de ye fila tɛ n'ala ni kira sɔnna ma. Inshallah.
Lamini Ndaw an b'i fo. k'i tanu k'i barikada i ka ŋaniya ɲuman la fayida min dilen filɛ kɔfɛmɔgɔw minnu bɛ yen n'a gɛlɛyalen n'u bolo n'u y'a kɛ yarabi an bɛ dugawu kɛ ala ka barika don a la u bolo hali mali kɔkan yɛrɛ tɛ dɔw bɛ yen u bɛ bɔ faso la mali yɛrɛ kɔnɔ yan ka taa bamakɔ duguba kɔnɔ fɛn ɲini na an bɛ dugawu k'u bɛɛ lajɛlen ye ala ka an bɛɛ lafiya ala k'an bɛɛ sago d'a ma ala k'o kɛ kira n'a somɔgɔw kama salli ala muhamadu o kɔfɛ an bɛ se ka sarakati dɔ di parce que toujours émission ye ala kama ko de ye e bɛ kɔkan mhm. bon i bɛ yɔrɔ min na mhm. fɛn dɔw kan ka kɛ mali la o man ka kɛ mhm. ko gɛlɛyal'i bolo i jija i k'a f'i somɔgɔw ɲɛna o ka jumakun saba dɔrɔn de ta n'i ye cɛ ye o ka takula sarakati bɔ den bi wolonfila ni bi wolonfila tɛmɛna dɔrɔn k'a kɛ kɛmɛ o tigɛ den si ye ko ala t'i ko dɔ don i la gɛrɛsɛgɛ la wa ni muso don jumakun naani an bɛ se k'o di dɛmɛ dɛmɛ na fiɲɛko la wala sarakati bina kun kan quoi ala ni kira sɔnna ma i somɔgɔ de b'a bɔ i yɛrɛ somɔgɔ de b'a bɔ i tɔgɔ la quoi mais i yɛrɛ tɛ se ka a bɔ yen yɔrɔ ninnu na n'i ko k'i bɛ takula bɔ ko k'o sarakati problème don parce que yɔrɔ bɛɛ t'i b'a fɔ yɔrɔ bɛɛ farafinna ko caman min ɲɛ kɔfɛla ninnu na olu tɛ ɲɛ parce que bɛɛ n'i ka sariya don n'ala sɔnna ma siga t'o la an b'a yira la k'a fɔ a ye émission in a y'a partager an ni fiɲɛ foroko de bɛ ɲɔgɔn bolo kanubaaw yɛrɛ ka tɔgɔ don ani client ko fiɲɛ foroko walima 5 minutes morikɛ kabako morikɛ lamini daw bi an b'a yɛrɛ faso de la n'o ye segu ye bi tɛ émission spéciale ye minnu bɛ k'a lajɛ a partager adamaden n'i ye nafa sɔrɔ fɛn dɔ la i b'a ŋaniya i ɲɔgɔn dɔ fana ka dɔ sɔrɔ a la a partager pour que maa caman bɛ se ka nafa sɔrɔ nin émission in na lamini daw an bɛ taa ɲɛfɛ mhm. inshallah ee an tɛna kuma nafoloko kan bilen mhm. caman fɔr'o la an y'o jaabiw caman ye mhm. an tɛna kuma garisɛgɛko kan bilen caman fɔr'o la an kumana siriw kan caman fɔra nin bɛɛ la sa lamini daw émission in n tɛ fɛ a ka janya n tɛ fɛ émission in ka janya mais bakurubaya la hadamaden yɛrɛ i ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ la e yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya la i kan ka fɔlɔ ka min kɛ dɛ dɔɔnin fɔ an y'o la bani parce que an y'o émission dɔ kɛ mais a ma taa ɲɛ kosɛbɛ a ma janya i b'a sɔrɔ hadamaden wolodon an y'o émission kɛ bon i kan ka mun fɔlɔ de ɲɛɲini quoi bon hadamaden i kan ka fɔlɔfɔlɔ fɛn min ɲɛɲini mhm. i ka siran i ni mɔgɔ cɛ hakɛ ɲɛ mhm. o de ka jugu hadamaden yɛrɛ de la parce que n'o kɛra virisi ye mhm. o bɛ hadamaden ka sɔrɔ de nagasi parce que ala bɛ se ka yafa a ka jɔn ma n'i mɔgɔ ɲɔgɔn n'a ma yafa i ma a i ɲɛ tɛ suma dɛ o filanan o ye ala danaya ye sabanan e bɛ karamɔgɔkɛ min wele Lamine Dawu yɛrɛ tɛ i bɛ mun wele da a la a mana mun f'i ye a ni ala to yen i k'a kɛ parce que adamaden wasuwasi dɔ de bɛ adamaden la o mana k'i la fɛn o fɛn na hali ni fɛn ka ɲi ala bɛ barika bɔ a la n b'o ladilikan fɔlɔ de di bon filanan fana adamaden ka fɛngɛ fɔlɔfɔlɔ ye mun ye mhm. bonya se mɔgɔ ma bonya bɛɛ ti wariko ye quoi mhm. mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'a ka kɔrɔ i ye mhm. mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen fana k'i b'a ni sɔrɔ cɛ bonya kɛ ala ni kira kama i diinɛ ni ŋaniya la a bɛɛ tɛ wariko ye adamaden dalakuma ɲuman o bɛ se ka mɔgɔ bɔ fili la i y'a faamu toujours n b'o de fɔ sarakati bɛ se ka mɔgɔ kɛnɛya a b'i kɛ waritigi ye a bɛ se k'i ka juguya ban bon ninnu si de ma dɔn adamadenya ko la i y'a faamu bon fɛn min ye sɛfan ni fɛn ninnu ye o kɔni ye ka dusukun dɔ de di dusukun dɔ ma n'o tɛ sɛ jɔda ka dɔgɔ adamaden ka diɲɛlatigɛ la quoi i y'a faamu parce que fɛn ninnu caman bɛ mɔgɔ sɔrɔ bangebaaw m'a jate bon e mun n'i y'a dɔn mhm. ni mun fɔli ɲɛna mhm. morikɛ ka baara kɔfɛ n mhm. m'a fara i bolo da kan ni ŋaniya parce que e bɛ mun dun bɛ ni mɔgɔ ye dɛ ala b'o de segin i ma ne ko karisa ka dugu kana jɛ n'ale ka dugu jɛla ale bɛ se ka hɛrɛ kɛ e n'i somɔgɔ dɔ ye e b'o dɔn wa mm, parce que toujours ne ka fɛn sigilen don ŋaniya in de kan bon ni ŋaniya dun bɔra ko o ko la fu de don hali ala bato seliji la n'i ma ŋaniya siri i bɛ jɔ ka wuli dɔrɔn de la n'o tɛ baraji ti biri ka wuli kɔni sika kɔni t'o la bon diɲɛlatigɛ di adamaden yɛrɛ ka sinsin fɔlɔ o y'i ka ŋaniya i ni mɔgɔ cɛ ko e k'o dakɛɲɛ bani n'i y'o dakɛɲɛ i tɛ foyi ɲini ala fɛ k'ala t'o k'i ye sika t'o la ala ni kira sɔnna inshallah an b'a fɔ ye fɛn bɛɛ ti tiɲɛ ye fɛn bɛɛ fana ti nkalon ye a bɛɛ ti tiɲɛ a bɛɛ ti nkalon ye adamaden n'i dusukun dara fɛn min na e k'o kɛ bari i ka premier sentiment min bɛ na i la dɛ t'o sira fɛ i bɛ taa sɔrɔ i ka hɛrɛ b'o de la
an b'a yira aw la toujours Zikiri Plus kɛ bɛ ka nin émission in sigi aw ye Lamine Dawu ka fayida kɛnɛ a sigikun tɛ aw ye k'an bɛna client de ɲini ka di Lamine Dawu ma mais bɛɛ k'o faamu fɔlɔ bɛɛ de k'o faamu parce que émission yɛrɛ dabɔra mun kama adamaden minnu bɛ yen n'u bɛ degun kɔnɔ u bɛ se k'u to u sigiyɔrɔ la cogo min na k'u yɛrɛ mago dilan ka sɔrɔ u ma taa mɔgɔ fɛ yen émission in dabɔra o de kama a tɔgɔ ye ko lamini daw ka fayida kɛnɛ mɔgɔ minnu bɛ yen n'aw bɛ ka émission in lajɛ a y'a partager a y'a partager du maximum a y'a partager an b'aw yira la toujours an bɛ segu an bɛ morikɛ faso la lamini daw hmm. émission caman kɛra bamakɔ morikɛ n'a bɛ bamakɔ a sigiyɔrɔ bɛnnen don moribabugu de ma a ka telefɔni nimoro 75 00 33 45 ayiwa mais an bɛ kangari kelen da mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ lamini daw yɛrɛ ka appel ko yɛrɛ sa a kɛ bɛ k'a yɛrɛ kamana gan sa a n'a ka vocal ko ni min bɛna fɛn dɔ kɛ i b'i tɔgɔ n'i ba tɔgɔ de bila daw ma dɔrɔn message kelen na parce que n'a cayara morikɛ tɛna se k'a bɛɛ lamɛn mɔgɔw bɛna jigin a la an y'a kɛ tan a ye nimoro di an ye nimoro wele an m'a sɔrɔ e k'a faamu e kelen tɛ k'a wele wa e kelen tɛ ka message bila a kun i ni ɲɔgɔnna caman donc an n'an ye ko in kɛ ni hakili ye bɛɛ bɛ nafa sɔrɔ a la wa bɛɛ ka nafa i y'a weleli kɛ kun min na bɛɛ ta bɛ ɲɛ mais ni ci wɛrɛ de don n bɛ fɛ nin degun in bɛ ne kan a ka nin question in poser lamini daw kun a ka se ka fayida don o la walima nin ko in bɛ tan lamini daw ka ko la n bɛ fɛ k'o dɔn a ma se a ka lamini yɛrɛ wele ne bɛ n ka nimoro d'o kan parce que lamini ka telefɔni a appel ka ca a bɛ se ka ne yɛrɛ wele o la 73 40 72 61 n'o gɛlɛyara mɔgɔ ma n'i donna zikiri plus yɛrɛ kɔnɔ whatsapp bɛ yen a cliquer kan dɔrɔn i bɛ vocal bila i ni cɛ min bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o ye nabura ye inshallah morikɛ an bɛ tɛmɛ ni émission ye lamini daw ka fayida mhm. dɔ ye an balimakɛ dɔ ye vocal bila ne kun mhm. bana furakɛ ko la mhm. n y'a dɔn kabi émission in daminɛ parce que an y'a daminɛ min kan an b'o de kan toujours yɛlɛma ma don a la foyi ma don a la lamini daw ma changer a ka baarakɛcogo ma changer bɛɛ k'o faamuya ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka san dimi bɛ n kan k'a ta ka bɔ a kan lamini dawu n'a ye wele condition minnu tun b'a la parce que dɔ ye n wele a ye kuma caman fɔ n tɛ fɛ ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ kɛ ligne kan voilà condition minnu tun b'a la k'a jira k'a fɔ o condition kelen de don toujours i yɛrɛ b'i da don a la i b'a walawala dɔ la bon toujours an ye dimi furakɛ nin mhm. an ye 15 jours de kɛ mhm. c'est à dire ka preuve jira mɔgɔ la k'a dɔn k'a fɔ ko dɔnni ma ban mhm. y'a faamu bon o kɔfɛ an nana labɛn k'an k'u ka dimi ta y'a faamu n'an bɛ dimi ta ka bila n ko waa kelen ni pewu bon an fana t'i forcer k'a fɔ ko i ka waa kelen di dɛ n'i ka dimi de banna e yɛrɛ b'a dɔn ni ala cɛ i ka dimi banna i bɛ an ka wari bila an kun na bon n'i m'a bila an kun na n'an sera ala ɲɛ an b'i to yen n'an ma tɛ ala ɲɛ an b'i ka dimi segin parce que bolo min ye zan siri o bɛ se ka zan foni toujours a bɛ waa kelen de la bon jumadon yɛrɛ ani lundi don o ye lamini dawu yɛrɛ ka don ye n b'a ko caman kɛ ala kama parce que ko in ala de bɛ ne sara quoi n tɛ mɔgɔ si tɛ se ka ne sara i y'a faamu n tɛ toujours a bɛ waa kelen kelen pewu de kan nka ni e ko ko bana in mɛnna n na n bɛ fɛ n ka n ka bana in cogo dɔn kun min ye bana in bila n na o de bɛ na ni kuma wɛrɛ ye n tɛ ni dimi b'i kan sisan sisan n'i ye weleli ka ta un coup minute duuru de don a tɛ tɛmɛ o kan ala yɛrɛ sɔnna o ma o confirmelen don diɲɛ fan bɛɛ i y'a faamu k'a fɔ k'i bɛ wari de di ko ka sɔrɔ k'i ka bana ta ayi an tɛ mɔgɔ si karaba i y'a faamu y'a mɛ an tɛ juru don mɔgɔ la i dalen t'i ka minɛ de la y'a faamu i b'a don a la a bɛ n'a sara a bɛ tila ka na dɔ wɛrɛ ta ɲɛnɛmaya don o de o ala ka ni sababa siga t'o la k'a yira o la ni e ka dimi tara o ni karisa ka bana yɛrɛ furakɛ o ye ça fait deux choses olu tɛ kelen ye dimi bɛ n kan sisan n bɛ fɛ dimi min bɛ n kan lamini dawu i k'o ta ka bɔ n kan o kɔfɛ ni n lafiyara bana in yɛrɛ bɛ cogo min na n b'o expliquer n'i b'a furakɛ min na i b'o fɔ n ye n'i ma fili condition ye o de ye mais k'a fɔ ko ni dimi in tara dɔrɔn ko e ka bana de talen ka bɔ i la lamini dawu m'o fɔ mɔgɔ ye i bɛ se k'i da don o yɔrɔnin fana na ka dɔɔnin fɔ mɔgɔw ye bon mɔgɔ de t'o faamu parce que dɔ bɛ se k'a fɔ dimi dɔ bɛ n fari la bon dimi min ka jugu ale b'o de fɔ ne ta an delila ka mɔgɔ ta kunkolo la fo a senkɔni kunba n'i ko i b'o dimi ta adamadenya na a bɛ taa fo tan na nka a don ne ko n'a sera ka mun di nka ni fɛn o fɛn bɛ yen i b'a walawala de n'i m'a walawala i b'an don fili la bon i kelen fana a bɛ ɲini clients fɛ n'i ka dimi ta de don ou bien mago ɲɛji dilali don o ka appel vocal ko in bɔ a la parce que a bɛ flotter ni mun ka baara ma k'a kɛcogo la o b'a fɔ k'a bɛ dimi i kɔni i sela ka wari ɲini i mago ɲɛ fɛn fɛn la appel normal kɛ a baara bi ɲɛ ne bolo e ti tɔɔrɔ ne ti tɔɔrɔ nka appel vocal a bɛ flotter kumakan bi kɛ fila fila ye bon a dɔw la faamuli tɛ sɔrɔ a la bon e kelen dun ni mago ɲini n'a ye wari a kuma ka ca an b'o yafa n'o ladilikan fana ɲini client fɛ quoi ala ni kira sɔnna inshallah faamuyali sɔrɔla o fana na lamini dawu burujuko in a ma jɔ ayi a ma jɔ toujours a b'o toujours a b'o kelen na waa saba ni kelen pewu mhm. i tɔgɔ n'i ba tɔgɔ ani si hakɛ mhm. bon minnu bɛ yen nɔ ni jiri sɔrɔli ka nɔgɔ bolo mhm. ni a ka di ye n'i ko ko k'i ka jiri fɔ a bɛ fɔ nka ni jiri ko in man di ye i ka fini donta ani sarakati min bɛ f'i ye buruju gosi o gosi ne fɛ i y'a faamu fo n'a kɛla ɲinɛ ɲinɛ kɛla ɲinɛ ye jumɛn ye parce que adamadenw bannen don appel ma k'a bɛɛ kɛ vocal parce que e ka ci dɔ kan ka kɛ e y'a kɛ vocal ye bon ne yɛrɛ dun bɛ baara daminɛ heure min na o su 22 heures de ka taa sɔgɔmada la ka n'a bila 22 heures la vocal min bɛ jigin ne kun na a bɛ kɛmɛ bɔ a ka ca bon n'o dun kɛra sisan bon n'i ko k'i b'o bɛɛ lamɛn ko ka fɛn dɔ kɛ a kuma bɛ gɛlɛya a bɛ gɛlɛya ya n'a ka n'i bɛ se ka tile duuru kɛ vocal lamɛn na bon o dun o tɛ tɛ ne mɔ ɲuman o tɛ client mɔ ɲuman de o tɛ o tɛ ɲuman o tɛ ka kɛ kelen ou bien fila bon ni kuma mun fɔla an ɲɛna ni ɲinɛ kɛla kɔ a ye appel normal kɛ an ka heure di ɲɔgɔn ma a ka sigi a ka vocal kan o bɛ aw lafiya o bɛ ne lafiya quoi parce que adamadenw tɔgɔ bɛ bɔ jamu bɛ bɔ nka ko kɛcogo i b'a sɔrɔ kelen tɛ an b'o yafa ɲini n'o ladilikan fana kɛ mɔgɔ fɛ parce que ne bɛ bamakɔ fana n bɛ se ka ko dɔ kɛ parce que o la n bɛ n yɛrɛ ka mara kɔnɔ mun ka di n ye n bɛ taa n'o bolo ye nka n'i nana segu n bɛ musokɔrɔba de ka mara kɔnɔ tuma bɛɛ i t'i yɛrɛ sago voilà segu appel tabaliya mɔgɔ fɛ ko dɔrɔ don dɔrɔ tɛ dɛ o ye adamadenya n'a nasira de ye parce que i bɔla yɔrɔ min na n'i nana mɔgɔw bɛ na de ni mɔgɔw dun nana i tɛna se ka mɔgɔw gɛn bon a mana kɛ se ka mɔgɔw to baro la ka kɛ téléphone banbali ci ye a ka gɛlɛn bon musokɔrɔba fana mɔgɔ mana jɔ la i tɛna se ka kuma téléphone na parce que adamaden yanni k'i turu kunnaja kan i bɛ sababu de filɛ ala ka ni sababa yarabi inshallah faamuyali sɔrɔla o fana na parce que an bɛ ka nin fɔ ye mun kama mɔgɔw k'a dɔn émission in sigira min kama ala kama toujours o chemin kelen de bɛ ka continuer ko yɛlɛma foyi ma don a la wa mɔgɔ si kana siran ka weleli kɛ ko fɛn tɛ ne kun dimi bɛ n kan kana siran o la ka weleli k'o la parce que ko in bɛ ala kama ko bɛ yen baara nɔgɔli yɛrɛ la semaine kɔnɔ ne b'o mun kɛ dɔw yɛrɛ b'a fɔ k'olu bɛ fɛ ka sa de toujours n tɛ waajulikɛla ye nka n b'o waaju ka tila ka preuve jira o la ji baara in na o ye mun ye adamaden i tɛmɛna sira min fɛ n'i y'a tigi ye i b'a dɔn i y'a faamu an tɛ mɔgɔ si forcé k'a fɔ ko fo nin parce que dɔnni min filɛ n'an bolo an ma ala sara o bon yamaruya de don dɔ bɛ na i mɔ n'i y'o dɛmɛ c'est à dire wari tɛ quoi a tigi ka dugawu bɛ hinɛ bɛ se hali i bɔkolo wolonwula mɔ i y'a faamu mɔgɔ bɛna don min na diɲɛ na i ni fɛn tɛ na wa n'i bɛ taa i ni fɛn tɛ taa toujours fo adamadenw de k'o fɛn kɛ an yɛrɛ ka don nin na n'ala sɔnna ma o kɛla ne yɛrɛ ka gawula kɛ ka forceli de ye c'est à dire dɔnnibaaw ka gosili cayala o de k'an dun ye mɔgɔ ye an ka fɛnw a ka nɔgɔ quoi n'i ye fɛn min nɔgɔya ala bɛ barika de don a la i y'a faamu o de nana ni nin ye n tɛ toujours n b'o de fɔ n bɛ se yɔrɔ bɛɛ ne na mun tɛ nin ye i y'a faamu. bon mori fana n'i dɛsɛla i dayirimɛ de la ko tiɲɛ de t'i fɛ o de b'i bila nkalontigɛ la client bɛ na ne ma ni fɛn o fɛn ne bɛ mun f'i ɲɛna i b'a sɔrɔ a naani ni duuru bɛ ne kun na k'a sɔrɔ moriya yɛrɛ binna kun tɛ ala y'o kɛ n ye ala k'an ni sababa yarabi lamini dawo ka dɔɔni far'a ka kuma kan dɔrɔn émission in k'a fɔ ko lamini de y'a ɲini a ye na an ka nin kɛ a ma kɛ ten a ma kɛ ten parce que anw ye yaalakɛlaw ye ani maa caman bɛ jɛ an y'a bɛɛ ye sa tiɲɛtigi nkalontigi gosilikɛla farapɛri an y'a bɛɛ ye ne yɛrɛ ni lamini ye ɲɔgɔn dɔn sababu dɔ fana na n'o ye fɔnba ka sababu ye bon a don an taara anniversaire kɛ yɔrɔ dɔ de la banabaatɔ dɔ de nana a dalen don kab'a nana a dalen don fleur tu kɔrɔ ko san san joli hakili tɛ san hakɛ in na n'a sɔrɔ hakili b'a la n kana na nkalon tigɛ ko san duuru bien san wɔɔrɔ voilà a dalen don a tɛ foyi tɛ se ka foyi k'a yɛrɛ lamini y'o wuli k'a jɔ ne ɲɛna a ma cinq minutes bɔ o don ne de ko n ko tiɲɛ na nin ko in nin nin man ka dogo bilen a sera sa diɲɛ bɛɛ ka nin ye mɔgɔw ka se ka nafa sɔrɔ a la parce que an kɔni y'a sugu bɛɛ ye sa o y'a sɔrɔ ne ni n kɔrɔkɛ bɛ baara kɛ ani e, n ka karamɔgɔ n'o ye nabura ye zigiri plus ne ko a ma n ko n ye karamɔgɔ dɔ ye ɲɔgɔn dɔn k'a tɔgɔ ye lamini dawo n ko kabako dɔɔni b'a la a don ne ni bura taara an kumana an ye émission kɛ bura yɛrɛ ko a ah, ko tiɲɛna ko nin émission ye k'an bɛn'a kɛ continuité ye mm. parce que tellement kuma minnu bɛ ka fɔ a diyara ale yɛrɛ a y'ale yɛrɛ fari foni ko minnu bɛ ka kɛ a diyara ale yɛrɛ ye tellement ale ko k'an b'a kɛ continuité ye émission in nana o cogo la n'o tɛ lamini dawo bɛ baara wɛrɛ kɛ maçon de don halisa n'a taara bamakɔ a bɛ taa ka chantier la a bɛ taa baara kɛ donc telefonitigiw a y'a jateminɛ a y'a faamu k'a fɔ ko i y'i ka wari de ci a ma kɛ tan a ma kɛ tan a y'a faamu gosili tɛ n ye n ban a ka baara kɛ o tɛ parce que a bɛ se ka kɛ occupation dɔ de ye n y'a fɔ ye maçon de don a bɛ taa chantier la wa a bɛ baara kɛ hali sini voilà ala ka faamuyali cogo ɲuman di an ma nin kun tɛ foyi ye parce que an bɛ segu yan de bi an an b'a fɛ ka émission in yɛrɛ a daminɛna cogo min na ani ka na bi a kɛra cogo min na ka se k'o ɲɛfɔ jama ye i m'a ye ko spécial don o mɔgɔw a y'a partager a partager yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de. parce que i ka kuma latigɛ tɛ o de kama n ko n ma fɛn fɛn préféré jir'i la k'i kan'a fɔ émission kɔnɔ. a kɛra. parce que mɔgɔ tɛ malo a jirabaa de bɛ malo n'i ye fɛn min ye n'i ye tiɲɛ o la n'i y'o fɔ ne yɛrɛ b'o accorder nka n'an sigi ka mɔgɔw blaguer n'o nana n'o m'a ye an ni kunko don lahara ani fɛn fɔlɔ ye ne yɛrɛ ta ye.
siga kɔni t'o la ne min y'a fɔ kungo fɔlɔ bɛ kɛ ne ta ye fɛn o fɛn mhm.
n'an bɛ la ka kuma o kan mhm. a dɔ de kɛlen ɲɛna ka fɛn tununi o y'a baro mɛn nka kɛli yɛrɛ ɲɛna ka kɛ k'a k'i yɛrɛ ye mhm. bon ka taa muso ka koɲɛ ninnu na muso lasigilen ani cɛ lasigilen u bɛɛ preuve jiralen la parce que dɔnni ye fɛn dɔ de ye mɔgɔ t'i ka dɔnni bɛɛ fɔ nka ni mun kungo nana don min na n'i y'o kɛ parce que dɔnni ye sisi de ye n'a bɛ so kɔnɔ a sisi bɛ bɔ bɛɛ b'a ye nka n'a tɛ ni kuma don a sisi bɛ dun ka di i y'a faamu parce que ne tɛ mɔgɔ si forcer k'a fɔ nin da ye ou bien nin bɛ taa tɛnɛ ni mɔgɔ cɛ k'a fɔ i y'i ka ci de kɛ fana ko a ma lamɛn e kana dimi i bɛ ɲininkali yɛrɛ kɛ gɛlɛbugu yɛrɛ bɛ situation jumɛn de la bon n'a tɛ kɛ don o don filɛli ci minnu bɛ sara na don o don fo ka lamɛn est ce que maa mago bɛ gilan o kɔnɔ wa bon n'a dun ye saraka ci ninnu bɔ ala gundo tɔgɔ dɔ de bɛ yen an yɛrɛ ka dɔnni bina kun kan mhm. an bɛ don dɔ la tile fila tile saba mhm. ko dɔ de bɛ ɲɛɲini o kɔnɔ mhm. bon ne o ko ɲɛɲini bɛnna e ka ci ma e bɛ dimi ne dimina bon minnu ka ci bɛ yen n'olu dimina est ce que mɔgɔw bɛ ɲɛ wa ala ka n sababa. amina yarabi ee kumana teliyala. émission in an tɛ fɛ a ka janya mais a taara k'an bolo dan dɔɔni wa sisan kumana teliya la tangana tangala u ye n dabali parce que farafinna yɛrɛ taabolo kɛra o ye sa lamini n'u y'a ye mɔgɔ min bɛ ka yɛlɛ yanni an ka fariya k'i dɛmɛ an b'a fɔ de an bɛ taa kɔmɔtigiw fɛ yen taa bolitigiw fɛ yen bolitigiw ni kɔmɔtigiw la dɔgɔman tɛ an bolo fila b'an k'o ye ka t'i ka ko tiɲɛ dabali jugu ka mɔgɔ juguya c'est à dire k'i yɛrɛ labɛn k'i kɛ blindé ye quoi foyi kana foyi k'i la ayi bon an tɛ taa yɔrɔ jan i bɛ digiɲɛso buguru ɲini dɔrɔsi la i bɛ ji de kɛ daga kɔnɔ ni daga wulila digiɲɛso buguru dɔɔni k'a la kɔgɔ kelen pewu k'o la n'a ka di sarakati binakun kan ŋɔmi den bi wolonwula ɲini i y'a faamu n'i ye den bi wolonwula ɲini sisan i bɛna jumɛn de b'o la i bɛna den wolonwula de bɔ a la k'a don dingɛ jukɔrɔ den bi wɔɔrɔ ni saba a di denmisɛnninw ma ani nɔnɔ kɛnɛ siga kɔni t'o la mɔgɔ si tɛ diɲɛ kɔnɔ mun ka dabali bɛ se ka fɛ wa ni mun ma far'i la o da bɛ bɔgɔ minɛ siga yɛrɛ kɔni t'o la lamini segin nin ka taa segin a kan digiɲɛso buguri mhm. parce que digiɲɛso mhm. mara fɔlɔfɔlɔ yɛla digiɲɛso de la mhm. magasin magasin digiɲɛw de y'a créé kelen ni cɛsiri ko don ni siɲɛna ko don a ma fɔ ko ko mɔgɔ min bi da ka sunɔgɔ ani mɔgɔ min bi si a ɲɛna k'a sara cogo ti kɛ ala ya kelenya bon digiɲɛ kɔni n'a fɔla siɲɛna kɔni bɛɛ bɛ digiɲɛ dɔn o la n'a fɔla taama fana bɛɛ b'o dɔn o la bon ka so créer so kɔnɔ fo k'a kɛ magasin ka mhm. salon bɛɛ bɔ a la jigiɲɛw de y'a kɛ bon o bɛ bɔ ni fɛn damadamani minnu ye ka to ka wo kɔnɔ mhm. fɛn couleur kelen tɛ mhm. hali ni gɛrɛsɛgɛba y'i minɛ ko siri b'i la o b'a fɔ k'i ka suma sumansi naani duuru kɛ jigiɲɛso kan kɔrɔ de bɛ nin bɛɛ la i y'a faamu nin buguru dɔɔni ta i k'a kɛ daga kɔnɔ f'a ka wuli n'a wulila nka i tɛ ji kɛ k'a suki dɛ n'a sumana i k'i ko a la koko kelen pewu i y'a faamu mhm. san saba de b'i ye kana siran mɔgɔ ɲɛ nka kana ben mɔgɔ kan toujours n b'o de fɔ i mana kɔgɔ cogo o cogo mhm. hakɛ kɔgɔlen don n'i ye i y'a faamu mhm. n'i kɔni y'o kɛ a banna o kɔfɛ tangana yɛrɛ ni diɲɛ bɛɛ bɛ se k'o kɛ bɛɛ bɛ se ka lafiya ba cɛncɛn kelen kelen a fɔ lamini daw de y'a fɔ wa n'i y'a kɛ fana i ti malo ba cɛncɛn dɔɔni fɛnsɛn duguma finfin den wolonfila ta k'a d'a kan mhm. parce que finfin bɛ taa kɛ finfin ye yɔrɔ jumɛn o b'a sɔrɔ a dɔgɔlama de don a bɛ bilen mhm, ka bɔ bilen na ka tila ka na fin tuguni mhm. yɔrɔ kɔni ni ko gɛlɛya tɛmɛn'o kan kɔni a tɔ ye dantɛmɛ ah, dɛ ala k'an kisi o ma o da ba cɛncɛn kan parce que toujours n b'o de fɔ n ko sigifɛn sigiyɔrɔ min bɛ eh, ji la a tɛ diɲɛ yɔrɔ si i y'a faamu parce que cɛncɛn de bɔra ba kɔnɔ e k'i ka hami da o kan i y'a faamu haminanko jumɛn b'i la juguya ban i y'a faamu san wolonwula de ditɔ filɛ mɔgɔw ma o si ka wari tɛ nin sɔrɔ foyi ka foyi tɛ foyi k'i la nka n b'a jira u la ne bɔra segu de n bɛ n faso fɛ n bɛ nin di bi fu falaki nka n'i ye n wele n bɛ se k'a fɔ i ka cɛncɛn gɛrɛ la finfin gɛrɛ la n bɛ waa mugan waa bi saba f'i ye parce que i dalen don n na siga t'o la wa ne dun b'a dɔn n'i y'a kɛ cogo o cogo a tɛ ci a tɛ ci a dilen filɛ diɲɛ maa bɛɛ ma a saraka i ka ji dɔ gɛrɛ la i ka finfin den wolonwula in ta a bila ji kɔnɔ miniti duuru ji tɛmɛ o kan mun ye n bila duuru fɔli la parce que seli farida ye duuru ye bolonkɔni ye duuru ye n'i y'a ye bolo bɛ don dumuni na k'a bɛɛ kumu kun dɔ de b'o la o n'i y'a ye bolo fana bɛ mɔgɔ ɲɛ parce que ala ala ye adamaden dilan ka tila ka bolo in k'ale yɛrɛ ala tɔgɔ de k'o la n'o ye alahu ye alahu a ka bon dɛ i y'a faamu saribɔn in den kelen kelen ta i k'a bila ji kɔnɔ miniti duuru mana se saribɔn in bɔ i k'a bila kɛrɛfɛ i ka t'i ko a la a saribɔn kuru ninnu dingɛ sen i kan'a bila i ja kan san wolonwula de b'i bolo mɔgɔ o mɔgɔ mana i juguya o da bɛ bɔgɔ minɛ siga kɔni t'o la foyi ka foyi tɛ foyi k'i la san wolonwula san wolonwula Alahu akbar siga kɔni t'o la fiyewu ni minnu y'a kɛ ala ka barika don a la Amina. lamini daw an tɛ taa ni émission ye yɔrɔ jan bilen dɔ kɛra i bɛ folikan laban di kanubaw ma diɲɛ fɛ ala sɔnna ma an bɛ folikan laban min di mhm. halisa an bɛ mɔgɔw fɛngɛ mhm. u ka jateminɛ kɛ n'an b'an faso la ani bamakɔ kelenw tɛ mhm. parce que appel tabaliya bɛɛ ti ban ye appel tabaliya bɛɛ ti kalabanjiya ye parce que adamaden n bɛ n yɛrɛ ka mara kɔnɔ ani n bɛ mara wɛrɛ kɔnɔ kelenw tɛ diɲɛ fɛn o fɛn an b'o la bi bi in na o ye adamadenw i ko dɔnna yɔrɔ min na i dɔnnen don yɔrɔ min na olu ka hakɛ n'i m'olu ka hakɛ dafa ka segin bangebaaw ma i ka ko bɛ kɛ bilikan boli o de don tɛ n'ala sɔnna ma a kɔni b'a n'a la pasaba lundi kɔni b'a sɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ ka ci bɛ yen a vocal ma effacer waati effacer an bɛ tila k'a bɛɛ lamɛn ka bɛɛ ka ci kɛ un à un i b'a fɔ kɔrɔlen i y'a faamu an b'o de sabali n'o yafa ɲini de fɛ mɔgɔ fɛ parce que baara n'a kɛcogo don wa salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu n ma fili bɛɛ bɛ nin kuma in faamu lamini ka kuma in bɛɛ y'a faamu wa bɛɛ b'a faamu fana parce que bɛɛ b'a dɔn lamini yɛrɛ ye cɛ min ye i n'u jɛdama ani ka se sa ma i ye mɔgɔ min ye bɛɛ y'o dɔn sa mɔgɔ min hakili la bɛɛ bɛ nin faamuya fana inshallah an b'a fɔ salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu.